igbo bụ igbo ekelekwa m ụnụ na-asị ụnụ nke onye chi nya zere ụlọ ụmụnne m isiokwu m buru wepụta tata bụ maka nwanne anyị nwoke mbaka na isiokwu na-esenụ bụ ụfọdụ ife ụfọdụ arụ omekome ụfọdụ mpụ na aghụghọ ndị isi ụka na-eme na nyabụ mbaka akwadoro nyabụ ife nyabụ mbaka anaghị eme nyabụ ife ọ bụ nyabụ ife ka bụ isi sekpụ ntị na-enye nsogbu butere nya bụ okwu na ụka fa na-akpa nkata ma na-atụkwazi alo otu a ga-esi wee were ya weje ebe ọzọ ma chefuo na ọ bụrọ iweje ya ebe ọzọ bụ isiokwu na ebe ọ fụrụ nya nọrụ na ọ ka ga-anọkwadị ya na-ekwukwa nke bụ eziokwu maka na agwụ marụ mbaka o wee gbanwee n'ụzọ ụka nya bụ agwụ ahụ marụ ya marụ ya n'ụdị ka ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-enyere mmadụ ibe ya aka n'agbanyeghị ebe onye siri wee bịa n'agbanyeghị ụka ị fụrụ gị na-eje maka na i jeruo na adoration i jeruo na nya bụ ebe afụ ọ na-eme ekpere ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị bụ ndị na-abịa ụka ebe afụ ị ga-achọpụta na ọtụtụ okpukperechi bụ ndị na-abịa ụka ebe afụ nya bụ nwanne anyị nwoke bụ mbaka nya bụ nwanne anyị nwoke ọ rụkwara ọrụ dị iche iche o jikwa onyinye amara e nyere ya wee na-enyere ụfọdụ ụmụ Igbo aka kama na n'ife bụzi okwu bụ na ọ gbanwezi nya bụ onyinye amara na ụdị ụka ọ gbanweziri nya bụ onyinye amara na ụdị chi mba ọzọ ọ bụ nya bụ ife bụ nsogbu i jee na nya bụ ebe ọ na-eme ekpere i jee na nya bụ adoration nya bụ ebe wụ ebe ị ga-afụ ọtụtụ ndị ụka dị iche iche na-abịa ebe afụ ọtụtụ ndị dị iche iche ka ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ọtụtụ ụmụ ajadu dị iche iche ka ọ na-enye ego ọtụtụ ndị dị iche iche ka ọ na-ebidola afịa ọtụtụ ndị dị iche iche ka ọ na-enye ego ka fa jebe ụlọ ọgwụ maka na nyanwa na onwe ya apụghị ịgwọ nya bụ nrịanrịa ọkwa i nwee ọrịa siri ike i nwee nya bụ ọrịa ahụ i nwee nrịanrịa n'arụ gị o nye gị ego i jebe ụlọ ọgwụ e jee n'ụlọ ọgwụ jee tụlite ego ọ kwụọrụ gị ụgwọ ụlọ ọgwụ ụmụ ife ndị a na-eme ị na-ajụ onwe gị ọ gịnị kpataziri na nyanwa na onwe ya enwerọ ike ịgwọ gị nya bụ nrịanrịa ọ gịnị kpataziri na nyanwa na onwe ya na ike afụ adịrọ ị nọkatakwanụ ị na-ajụ onwe gị ndị a wotarụ m ụka kelee otu fa si ekpere nya bụ chi fa ndị a wotarụ gị jizọs afụ kelee otu fa si ekpere ya ọ gịnị kpatara na nya bụ anointing na anaghị ada ha ntụlụ ozi ada gịnwa bụ onye isi ojii kedu ife kpatalụ na ha nwa na onwe fa analọ apụta gbuo nya bụ amụma dịka ọtụtụ ndị na-egbu n'ụbọchị nke tata ị nọkatakwa na ị na-ajụ onwe gị sị ndị a wetalụ m nya bụ jizọs afụ kedu ife kpatalụ na fa anaghị eme otu a anyị nwa ndị si eme ihe otu ụfọdụ n'ime ndụ si eme ihe kedu ife kpatalụ na fa anaghị eme ya otu afụ ọ bụrụ na ị malụ na mmadụ na-eme gị ife a na nya bụ ife adịrọ mma ị chọpụta fụ na nya bụ ife bụ eziokwu nwanne ọ kaalụ gị mma na i ji n'oge bụ oge kwuo onye na-eme m ife a emezina m ya ọ kaalụ gị mma na i ji n'oge bụ oge chighaa n'ọdịnala igbo chighaa na eji malụ gị nwa bụ onye igbo anyị nwa na onwe anyị analọkwa ekpere ekwensu onwelọkwa nwa afọ igbo na-ekpere ekwensu kama na ọkwa ofu chukwu okike abịama ahụ ka anyị na-ekpelu ọ ka bụkwa ofu chukwu okike abịama ahụ ka anyị na-ekpelu nọ na ha nwa bụ ndị ụka tụgharịsịrị nke fa na-akpọzi ya afa jizọs o wee dịzie ka a ga-asị o nwere ife dị iche otu enyi m nwoke otu afụ na eriwu mụ na ya na-abụghị bara kemgbe m ji wee bụrụ nwata ruru ofu mbọsị ọ gwa m na ya chọkwara na isonye na ụmụ ife pastọ a m jụọ ya nwanna ị ga-esi aṅaa enweta nni ị ga na-eri kelee otu ị ga-esi na-enweta ego ọ sị m na ọkwa bizinesi na nya bụ ọrụ afụ ọkwa biznes ọ sị m na nke afụ na-aga abụ ife a ga-eme ọ dụ ka oge ruo o ru mgbe o ruoro ebe afụ e nye kọndishọn ha bụ ndị ọcha ha bụ ndị o jere ịgbara ohu e nye kọndishọn e nye ya ife dị na ya ụkwụ baa ya ọsọ ọ ma nachighatakwa azụ n'ọdịnala igbo tata ọ na-eme ọfụma tata ọ rụgo ụlọ tata ọ na-emezi ife ego ọ kaalụ gị mma na i ji nwayọọ chighaa na eji malụ anyị nwa bụ ndị Igbo gụnwa bụ onye ntorobịa ka na-etolite etolite gụnwa bụ onye nwere onyinye amala maka na onye ọbụla nwere onyinye amara nke o ji wee bịa ụwa ọ bụrụ na ị chọpụtago onyinye amara nke gị ọ kaalụ gị mma na i ji ya jeelu nya bụ nna nna ahụ ozi nya bụ nna nna ahụ kpọrọ nya bụ oku nya bụ ebe nya bụ onyinye amara si wee bịa ọ kaalụ gị mma na i ji nya bụ onyinye amara jee ozi n'ụdị e si wee kpọọ gị ọ bụrụ na agwụ mara gị maka na onye ọbụla nwere onyinye amara o ji wee bịa gbaa mbọ soro nya bụ ụzọ igbo n'ụzọ otu afụ nya bụ onyinye amara si wee bịa wee lụọ ọrụ chi gị ọrụ mee ife gị na chi gị kparụ ejena ka i je gbabalụ ndị ọcha odibo ejebena ka i je gbanwee n'ụdị ụka mee ya n'ụdị afụ o siri wee bịa maka na ife ka enye mbaka nsogbu tata bụ na ọ gbanwere nya bụ onyinye amara nya bụ chi ya nyere ya gbanwee n'ụdị ụka ka ọ gbabaziere ndị ọcha odibo ọ na-agbalụ nya bụ ndị ọcha odibo nya bụ ife wee na-enye ya nsogbu maka na ọ bụrụ na mbaka kwụrụ n'ụkwụ ya ọ bụrụ na mbaka na-eme ife nke ya na-eme n'ụzọ ọdịnala akpọrọ ya oku ọ bụrụ na ọ na-eme n'ụzọ otu nya bụ agwụ si kpọ ya oku ụmụ nsogbu ọ na-enwe tata ọ kaghara ịdị na-enwe ya mana due to na ọ lapụrụ nya bụ ụzọ sobezie ọfịa ọ lapụrụ nya bụ eji malụ nya bụ onye igbo mebezie nke bịara abịa mebe nke ndị ọcha i jeruo na adoration o nwerọ ụdị egwu ọdịnala ịma n'ụfọdụ ya i jeruo na nya bụ ebe ọ na-eme ekpere o nwerọ ụdị egwu ọdịnala ị ma-anụ ebe afụ ụdị egwu ọdịnala ọ fụrụ nya bụrụ fa na-etinye di ya i ruzie ebe afụ a na-etinye ya afa chi ndị ọcha a na-etinye ya afa jizọs ka ọ sorokwa n'ife a na-eme ka ọ sorokwa na line n'ife a na-eme mana ịgwa ị chọọ ịgwa onwe gị nke bụ eziokwu ị ga-ajụ onwe gị ọ pụtara na chi ndị a na-anabata nya bụ egwu ọdịnala a na-akpọ na nya bụ ebe ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị kedu ife kpatara na i jekwuu ọtụtụ pastọ tata sị fa na ị chọrọ ka fa kụzielu gị ụzọ ị ga-esi wee bute ego a ka fa mee gị ka ị nwee awele ka ị bute ike a fa agwa gị na a ga-arụrụ gị ọrụ na ị ga-eweta ego egotarụ gị nke a maọbụ gotarụ gị nke ọzọ na a ga-eji rụọrụ gị ọrụ ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị kedụzi ife bụ ife afụ a ga-egotagasị na ebe ka a ga-anọ wee rụ nya bụ ọrụ ọ iji wee gwa gị na ife a na-eme bụ agwụ mara onye afụ ọdịnala igbo bụ ife mara onye afụ ọ gbanwezie onyinye amara nke ya gbanwezie n'ụdị ụka gbanwezie na ụdị nke chi ndị ọcha ka o sorokwa n'ife a na-eme nwanne m were ile gị gụọ eze gị ọnụ were ile gị gụọ eze gị ọnụ ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ igbo ọ kaara gị mma n'iji n'oge bụ oge chighaa n'ọdịnala igbo chighaa na eji marụ gị bụ onye igbo ndị na-aza afa zara afa sị nke m efuna afa m efuna gbaa mbọ ka afa gị hapụ ifu gbaa mbọ fụ na usoro ụkwụ nna nna ha soro onye agwụ marụ onye nne na nna ya mere ife ọdịnala onye nne na nna ya mere ife ọdịnala ọfụma ị nọkatazie ị gụsịa akwụkwọ ma ị nwetarọ ọrụ ị gbagharịkata ma ị nwetarọ ọrụ i jezie jee chibe onwe gị ụkọchukwu chibe onwe gị pastọ febezie chi nke ndị ọcha kama ị ga-aza nya bụ ọkpụkpọ oku n'usoro omenala kama ị ga-esi n'ụzọ afụ kwado nya bụ omenala be unu i sorube usoro chi ndị ọzọ bịara abịa na emezie nya bụ ife a na-enye gị nsogbu maka na mmadụ ada abụ ohu forever maka na ọtụtụ ndị a na ndaba agbanwe nya bụ ife n'usoro ndị ụka amarọ na ọ bụ ohu ka ha kpọrọ onwe fa na ozugbo ị gbanwere nya bụ onyinye amara ahụ nke ị nwere ị gbanwee na ụdị ụka nwanne ị bụrụgo ohu and nya bụ ohu ahụ ị bụ wụ ụdị ife a na-eme kịta ka ị ga na-afụ ị nọkata ị na-ajụkwa n'onwe gị ọ gịnị kpatara na a pụta na-asị na jizọs sịrị nke a na jizọs sịrị nke a ọ gịnị kpatara na ada asị gị nwa na onwe gị ka ọ pụtara na ntị gị adara anụ ife ọ pụtara na nya bụ jizọs bịa gwa gị na ị nwere ike ịnụ ị nọkatakwanụ ị na-ajụ onwe gị ụmụ ajụjụ ndị a kedu ife kpatara na ọ bụ ha bụ ndị isi ụka ka a na-adịba ka jizọs na-adịba agwaba na a sịrị nke a maọbụ na a sịrị nke a ka i cheru na ha nwa na onwe ha na ha da ebi ndụ mmehie i chelu na ha nwa na onwe fa na fa da eme njọ ka i chelu na ha nwa na onwe fa na ọ ngụ nwa ka fa eme njọ ị nọkata ị na-ajụ onwe gị ruo ole mgbe ka ndị aba ga-aghọrị m ruo ị nọkatakwanụ ntu a ị kpọọ onwe gị mitin jụọ onwe gị ajụjụ nwanne ọ kalụ gị mma n'iji n'oge bụ oge chọba eji mmanụ ụnụ ọ kalụ gị mma n'oge n'iji n'oge bụ oge nachigha azụ n'usoro unu nwa si ekpere nya bụ chukwu okike abịama maka na o nwere otu ndị igbo si ekpere nya bụ chukwu okike abịama ebe ọbụla ị nọ ọ kaalụ gị mma na ị chighara azụ na nya bụ ọdịnala igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ na nke ikpeazụ a ka ị ga-apụta kpere mmadụ ekpere n'usoro omenala igbo kama onye afọ ga-ekwe nya bụ ekpere ọ na-ama ya enu enu chebe na ị na-ekperụzi arụsị ọ ma chefuo na ọ nya nwa na onwe bụ onye amaghị ife ọ na-eme maka na ọ mara ife ọ na-eme ọ mara na ọ bụ na usoro ndị igbo si ekpe ekpere ka i kpere ya ekpere ọ nọkata ọ na-asị gị god of abraham god of abraham ọ ma chefuzie na abraham ọ na-akpọ nwụkwara anwụ na abraham ọ na-akpọ nwere ndị ọ bụ nna ochie na o nwere ndị ọ bụ nna ochie ha kedu ife merụ nna ochie nke gị nwa kedu ife merụ na ị ga na-akpọ nna ochie nke gị nwa ma i kpebe ekpere kedu ife merụ na ị nwere ike ilota nna ochie nke gị nwa ndị debere gị ndụ ndị mere i wee na-eku ume tata ndị nwe nya bụ ngwuru ahụ i si na ya kedu ife mere na ịda ị nwere ike ịkpọ fa na ị na-ekpe ekpere ị na-akpọ nna ochie ndị ọzọ ị nọkatakwazi gụnwa bụ onye ụka ị na-ajụ onwe gị sị usoro ụka a m so na ife a m na-eme na ife e wetalụ m ọ bụ otu a ka ndị afọ wetalụ m ya si eme nya bụ ife ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị otu a e si ekpe ekpere a na otu a e si gwa anyị na e dere n'akwụkwọ na nya bụ akwụkwọ nsọ nke unu na-agụ unu mebe ntu a unu na-eme ntu a ọ bụ otu gụnwa bụ onye igbo kwesịrị isi wee na-eme ị jụọ ya ị saa ya onwe gị ụmụnne m oge erugo mgbe anyị ga-eteta n'ụla oge erugo mgbe anyị ga-eteta n'ụla mmadụ ada abụ ohu forever mmadụ ada abụ ohu forever o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị nwere udu n'oge chụba nya bụ ewu ojii tupu chi ejie a ma na-eri gị ọrụ forever eriketa gị ọrụ riketa gị ọrụ ịchọpụta na ife a na-eme gị iwe ọrụ ka a na-eri gị nwanne ịchọba ụzọ ị ga-esi wee gbazigharị ịchọba ụzọ ị ga-esi wee mee ka a kwụsị iri gị nya bụ ọrụ ahụ mana a na-eri gị ọrụ ịmarụcha na ihe a bụ ọrụ ka a na-eri gị ị ka kwesịrịkwa a ka na-eri gị nya bụ ọrụ ọ nya bụ na ị ka ya-awụ ohu forever ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya uche gị dị ya jụgasịa ajụjụ kedu ife melụ na ọ wụ na apụta n'ịntanetị apụta dị a na-ekwu ka a bịa kpọpụta ndị a niile ekwuru na fa na ha merụ ọ bụrụ ha ndị nwụrụ anwụ ọ dị ndụ na fa mere ha bụ onye ngwọrọ ọ gaba ije na fa mere nke a mee nke ọzọ sị kpọpụta ha nya bụ onye ka a kwụọ ha ego ole dị otu a ma nyekwazie ha ana dị otu a onye ọbụla agbasaa ị nọkata ị na-ajụ onwe gị kedu ife bụ ihe mana apụtakwanye wa ebe a na-akarụ gị ụka ewere ya n'anya isi agwa gị na na-eme nke a na emego nke a ebe a lekwa nke ọzọ ebe a mana o ruzie mgbe a ga-ekwu sị gosi anyị onye ahụ i mere nya bụ ife gosi anyị nya bụ onye ahụ nwụrụ na ị kpọlite n'ọnwụ ị ma na ụka agbasaana nke afụ enwerọ ansa ị nọkata ị na-ajụ onwe gị ruo ole mgbe ka ndị a ga-eriri m ọrụ a ruo ị nọkata ị na-ajụ onwe gị ruo ole mgbe ka nya bụ ife na-eme ana igbo ga-emedebe iwere nke bịara abịa ebe eweje nke bịara abịa maka na a ma na ọdịnala na-asọ asị ọdịnala na-asọ imegbu mmadụ ọ nya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji agba ọsọ ọ nya mere na ị bata n'ọtụtụ obodo ebe a na-echi igwe maọbụ ebe a na-ahọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche eruzie ebe afụ ajụọ onye afụ kere ebe ọ bilọngụrụ kere ebe o kwetara ọ sịrị na ekwetara na jizọs sị bunye baịbụl maka na ọ ma na ọ bụ ebe afụ ka ọ ga-awa zoo o wee nwe ike na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche maka na ọ ma na ọ bụ ebe afụ ka ọ ga-awa zoo o nwe ike na-eme arụ dị iche iche nwe ike na-anarụ braịbụ dị iche iche maka na ọ ma na o mee ihe n'ụzọ omenala na omenala ga-etigbu onye afụ ka anyị hapụ na ịdị na-agbara ife anyị nwere ọsọ ka anyị ha kwụsịnụ ịdị na-agbara ife anyị nwere ọsọ oge erugo mgbe anyị ga-echigata azụ na be anyị oge erugo mgbe anyị ga-eji ife anyị nwere wee kpọrọ ife o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo gị nwa bụ onye nwere nya bụ onyinye amara dị iche iche gị nwa bụ onye akpọrọ oku n'ụdị dị iche iche ọ karụ gị mma na ịza nya bụ oku na otu esi wee kpọ gị ya ọ karụ gị mma na ịza nya bụ oku nya bụ nna nna ahụ akpọrọ gị ya na otu esi wee kpọ gị ya ka ndụ gị wee nwee ike too ogologo ka i- ihe wee nwee ike gaarụ gị ọfụma ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chiri ya zere nwanne m biko tụsaalụ m ozi a ezi nwa chineke ka chukwu okike abịama gọzie gị dịka ị na-eme nke a ma sọbskraịbụ na my YouTube channel daalụ ụmụnne m